ndị ọma na-anọnyere m ana m ekene unu ọ ka bụkwa Lady Queen abịa m ka m kọwara anyị maka osisi dị mkpa osisi a na-enye oke nsọpụrụ n'ala Igbo osisi a kacha osisi ndị ọzọ adị mkpa dịka anyị nwere anụ ọhịa anụ eze eze ọhịa otu a ka e nwekwara osisi bụ osisi nke bụ eze n'ime ha niile nke kacha adị mkpa eche m gị bụ onye nwa afọ igbo tozuru ezu eche m na ị matala osisi m na-ekwu okwu maka ya osisi a na-ekwu okwu maka ya ka a na-akpọ ka a na-akpọ anụnụ ebe kedu ihe ị mara gbasara osisi anụnụ ebe osisi anụnụ ebe bụ osisi na-epuru onwe ya n'ime ọhịa ebe dị anya ọ naghị anọ nso n'ụlọ ebe mmadụ ga-ahụ ya anya ọ naghị anọkwanụ nso ebe ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ga-emetụ ya aka ya mere e ji kpọọ ya osisi anụnụ ebe n'ihi na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ anaghị ebe ya n'elu osisi anụnụ ebe nwere alụrụ na-echekwa na-ekpuchi ahịhịa ya nke mere na ụmụ mkpara akwụkwọ ndị nwụrụ anwụ ikuku na-ebu abịa o nweghị nke na-ebesara ya n'elu n'ihi gịnị ha bịa ha besa n'elu ya ha ebesara n'elu alụlụ ahụ ha agaghị emetụ ya aka n'ihi na a na-akọwa na o nwee anụmanụ ọwụna eh, nke na-efe efe maọbụ nke na-arị arị metụrụ ya ọ ga-anwụ otu aka n'ebe mmadụ nọ mmadụ na-anọgide ya gawa n'ukwu osisi anụnụ ebe mba a na-akọwa na o nwere ebube na-eche anụnụ ebe tupu mmadụ ọbụla aga ebe ahụ ọ ga-ebu ụzọ gaa mee nchọpụta n'aka onye dibịa kara aka ka a mara ma ebube ya ọ pụọla ebube ahụ na-ekpuchi ọ bụrụ na ọ pụọla na ọ gaala njem na o nyetụla ohere mgbe ahụ nke onye a nwere ike iji bịa kpara akwụkwọ ya maọbụ gburu mgbọrọgwụ ya n'ala Igbo a na-enye ya nsọpụrụ pụrụ iche n'ala Igbo a na-atụ ya bụ osisi egwu n'ihi na gịnị ihe ọ bụla na-eku ume bịaruru ya nso ga-anwụ maọbụkwa mmadụ maọbụ anụmanụ ọ ga-anwụ ma nke na-efe efe ma nke na-egbe osisi anụnụ ebe a na-ekwu okwu ya nwere ụdị mkpa ọ dị nwere mkpa ọ dị ọ na-agwọ ọtụtụ ọrịa dị iche iche karịsịa ọrịa ndị ahụ tara ọchịchị ọrịa ndị ahụ ndị dibịa na-enye ndị dibịa bekee ma nke igbo nsogbu ọ ya bụ ka osisi anụnụ ebe na-agwọ n'ihi na anaghị enweta ya otu ọwụna e ji mgbe ọwụna e ji chọọ ya mere o ji bụrụ na ọ bụ ihe siri ike iji nweta ya mana ọ na-agwọ ọrịa ndị ahụ tara ọchịchị ọ bụrụ na ị nwee ike nwetanwuo osisi anụnụ ebe nwetanwuo akwụkwọ ya maọbụ mgbọrọgwụ ya a na-eji agwọ ọtụtụ ọrịa dị iche iche mgbe m ga-eme ihe onyonyo ọzọ m ga-akọpụtasịchara anyị ọrịa ndị ahụ osisi anụnụ ebe na-agwọ ndewo nụ eji m aka na anyị amụtala otu ihe maọbụ abụọ